ihe ọjị ekene m gị kene akpụ kene ogwu kene otu, kene otu, kene agwụ kene oke arọ na nwunye arọ
anụkwa igbo si iru eche so m okpere m otu ụba so oyo so nne mụrụ m okpere m ekenekwe m unu chukwu oke m ihe ọjị m okpere m igwe chiri eze ekenekwe m gị mma wuru nne wa ihe ọjị ihe ọjị aka ọsọ aka akwa aka ete aka ọsọ da mmiri jọ ihe ọjị m okpere m ugwu na anya onye ọsọ owu akwarịsị nwere mmiri mma na-asụ ụka kpokpo otimoti mmiri dị na gudere ji wara isi kpọrọ nke udene na-ebe n'elu urumila ata atọ nwa na-etiri ora ekerekwa m unu ekerekwa kere chukwu oke mgbe aja na ugwu na mba aja na-aka odi aka ogwute odi ogwute ngirima igwe egwute na ụmụ ama anyị

nne mụrụ mmụ ọkpere m ekenekwe m gị mmụ ọkpere m ekenekwe m gị mmụọ orie ekenekwe m unu akpụ ihe ọjị ogwu ihe ọjị ovi ihe ọjị ojukwu ihe ọjị agwụ ihe ọjị oke arọ na nwunye arọ ihe ọjị ekenekwe m unu ọmakara onye ọ na-eku uchie ọmakara onye ọ na-eku uchie egwu ọma bụ na chi ka ọ na-ama chi enyi na-edu echeta nna mụrụ ata na ọchị ndo na-akụ ndo ndo ji eri ọgalị chi buru ụzọ ile ekpere chi redu nwa ọgalị ekenekwe chukwu oke ekenekwe m unu izube zubanị izube zubanị asị m unu bata bata na ọbata bata ka ewu na-anyụ n'ike na ọgịnị ya na-anụrụ ya nwa ya ka ọ na-ebe akwa bata ya kịta ọka na-ebe na ibe nwata na-ebe akwa na-alụ aka nne ya anọdịna ebe ụ nna ya nọdụ Ngwa zuru zuo ezuo na anyị ezuo, anyị abịawa ọrụrụ alụsị ọnwa nke. Anyị abịawa ọrụrụ alụsị ọnwa nke. Ọ gwara m bụ achara m ịwụ n'ọbọ mba bịara ebe a. Eji m ebunu bịa were okwu na-esi bịa. Achị m akwa ọcha ugbene ugo na awụ mme. Ọjị na ose mba ji eli. Oyibe nji wa bịakwute gị. Eti ekwuru nye ego. Wa bịakwute gị taa nị. Wa sị ka m kene gị ekene na nke i mere eme. ka m wee kene gị na nke i je-eme ọdịnihu wee na-agbasi na ọka nke iro ụka wee na-agbagisi gị na echi ka anyị na-aba ebe ka ogbobili na-aba ebe n'ama ogbobili echi aba anyị na-aba ebe ka i bute ego bute ụla ezigbo moto onye ji bịa were ya na ezigbo motorcycle eji bịa were ya na onye ji ọkpa bịa ọkelụ na were moto na motorcycle wee na-ana ihe eji maka ya na-agba gị ọjị mgbe ọkpere bụ onye bịa ọbụba ebe ahụ ka ọ bịatịa ndụ bịatịa nwa bịatịa ego anyị bụ ndị na-aba ebe ka anyị batịa ndụ batịa nwa batịa ego bụ okpobiri niile bụ na ndụ niile bụ anaghị abụ a na-abịa bụ mụ bụ ajara m na ezinụlọ m ee bụ ụmụnne m bụ ụmụnna m ayọ ka m na-ayọ gị gwasị gị dịka ogbo ọgụ ee sị gị na uchie na-edu ihe inwe obu elekwa ala bụ nwa nwa ada unu Nwa nwa nwa ada unu ya bịa, o wetekwuru mkpi na ọkụkụ na-esi ubere ugo na awụ mme, ọjị na asa mba ji n'eli, o tinyekwuru ego wa bịakwute unu tana, e wa na-enye unu nri, wa sị unu ka unu gbuo oli ezie, unu si ewe oli ezie, ka nya bute ego n'India nya nọ na mgbele nọ ka n'ubi ọbụla awụ, unu bụla ego bie n'India nya nọ ka ya natawa ya nọwa ọdụ na mgbele nọ ka n'ubi ọbụla awụ.

Chija ka o buru ụzọ ile ekpela Chinedu Nwọkala chi evoruwo chi evoruwo ị hụrụ ndị mmadụ ka ọnwụ na-adabiri ndị mmagbu na-amagbu ndị na-agba mmadụ egbe na-agba ndị na-egbu mma na-egbu ndị na-atụ ube na-atụ ndị na-akọ nsị na-akọ ndị na-egbu mma na-egbu ha gwara gị mere dịka ogbe ọgwụ sị gị na ọ ka ị bịa nye aka ayọ ka m na-ayọ gị

ndokwetere nwetara nkwata n'akwụ nkata na ije ọkpa nkwụsịrị n'ụgwọ mbata na otu nkwata n'ọgụ ya ka m na-egbu unu sikọrọ akwụ pụọ ana m egbu na-egbu ya ekwe na-egbu ya ugbo m na-egbu ya na-egbu ya ọba na-egbu ya arụ oke arụ na nwunye arụ na-egbu ya ugwu unu ibe ọbụla ọra akwụ esi na ya ka m na-egbu sikọrọ akwụ pụọ na-ekwu ya na-ekwu ya ọchị jụrụ dịka okwu ọ abịm dịka obi isi ajụ ọkụ ọkụ ọkwa na chukwu kere nwoke kere nwaanyị a na elu chukwu mara ọ ji eke ma eji eke amara chukwu eze ọkacha akacha igwe chiri eze chukwu eze na-ebechela ọ gwụ alpha and omega chukwu oluwa chukwu allah god chukwu nekere nzu bịa narị m tụọ

Chukwu agwara m gị sị gị oche ibiere nwoke ibiere nwaanyị akwesị ya ka nke ibiere m bụ achara m wee kwesị wee ọka m ji chukwu kere eluigwe kere ala lekere nzu bịa narị m tụọ chukwu ibe m ji etu mmadụ abụ o chiri bụ nke m jiri ka etuo m chukwu agwara m gị sị gị na ọ bụ mba ka a na-aba n'ụwa ma ọ bụ onye abapụla na ochie nwa na-agwa ngị bụ chukwu kere n'igwe kere ala sị gị ekwana ka mmụọ na mmadụ nwoke nwaanyị abapụ anyị na ọka nkwụ ọbọ chukwu nekere nzu Chukwu na-ekene nzu, Chukwu na-ekene nzu. Nke mere eme bụ gị bụ Chukwu mere, nke eji eme n'iru bụ gị bụ Chukwu ji eme. Chukwu ọ dị mma n'aka gị ka ọ dị, ọ dị njọ n'aka gị ka ọ dị. Chukwu ngị ji ji ngị ji mma onye wapelu o lie. Chukwu akpịrị ka a na-achụrụ nta ma akpịrị a na-achụrụ nta bụla anụ eji egburi ya kwachara ya anụ egburu akpịrị wee agba ọsọ agwa anụ ka na-akwụ akpịrị. Aja gị onye pụta ụwa ọ na-eme ka eme ka gị bụ Chukwu. Ive mụ bụ ejana m iwu na ọbọ mba na-eme bụ ka m mee ka Gị bụ Chukwu, nya ka m ji kwete nzọ nwoke, kwete nzọ nwaanyị. Ngwa na-ayọ Ngị bụ Chukwu kere eluigwe kere ana, asị Gị bịa nyere anyị aka ka anyị mee ka Gi. Chukwu anyị zọọ nwoke, anyị zọọ nwaanyị ka anyị zọta. Chukwu nye anyị ike eji azọ mmadụ. Chukwu na-ekene nzu. Chukwu na-ekene nzu. Chukwu na-ekene nzu. Nke mere eme bụ Gị bụ Chukwu mere. Nke eji eme n'iru bụ Gị bụ Chukwu ji eme. Chukwu ọ dị mma n'aka Gị ka ọ dị, ọ dị njọ n'aka Gị ka ọ dị. Chukwu ngị ji ji ngị ji mma onye wapelu o lie. Chukwu ọkwụmọka eke mba ba nadazi nnukwu sị na ya bu ji wee jee Eke ma ji nya bu je Eke ka ya na-ayọ ngị bụ Chukwu ka onye ya bịa ka ya na oji echi ka ya mara ive Eke nyere. Ive anyị kacha ayọ ngị bụ Chukwu bụ ndụ. Onye dị ndụ ya akọ akịkọ ụwa onye dịte ndụ aka o metee ive aka. Chukwu nwa na-ayọ gị ndụ na-ayọ gị nwa na-ayọ gị ego. Sị gị ndụ abụ nga kwere nke atị na ndụ katị ọnwụ ụka ya mma. Onye dị ndụ taa na ime enwere ego ọnwụ akụbịa. Onye na enwere ego taa na ebu mme kọla nara ego bụ ọbara ka ọ bụ. Chukwu kere eluigwe kere ala ekene nzu bịa nara m tụọ. Onye na enwero na ala aja anya onye na enwero na ala aja anya owe okwu nwoke kwuru m nzi ọ sị m enwere onye ụbịam gwụrụ ya mkpụrụ ana abụọ ka ọ tapịa dọrọ anya ya ka iwe ma na ala eje adị nsị akiriwo na-ekwu dọ ọ sị m na onye ụbịam kirichere moto dị mma ọ na-ana anya oge ori ego kiriche nwaanyị dị mma ọ na-ana anya oge ori ego

Chukwu ngị ji ji ngị ji mma onye wapelu o lie. Chukwu nkene gị o ma nnọdụ ịnọ nkene gị ịnọ ma nnọdụ ịsatọ nkene gị ịsatọ ma nnọdụ agụkata agba awarị. Na e too onye gburu ọkụkọ o wee ewu o gbuo. E too dike na nke o mere eme o mechie ọzọ. Chineke ekene dịrị gị. Chineke ekene dịrị gị. Chineke na-ekene nzu bịa nara m tụọ asị gị dịka okene gbọọ asị gị bịa nyekere anyị aka oji ogwu na ọja gara n'elu nzu

anyanwụ ụtụtụ na-echuru echi egwu m sị na anyị bụ ụmụ arụsị ndị isi ojii niile chukoro echu n'ụwa na ọka nkwuru ọvọ ka m ji kwuru ọvọ ka idere ji awa ana eji ma ọba na-atụrụ n'ezi ije ọvọ ji aga obegbu inyom o buru ibi elie igburukwa amala amala nye ka nwa ewu ji aṅụ nne ya ala peta peta ka nnu ji eri ọgali okirikiri ka a na-aga ose ana alịrọ ose enu ka alị ose enu bụ tumgbo chukwu mgba ọvọ ka m ji ihe na-emere ibe m na-emere ibe bịa tụọ ni nzu

na ibe nwata na-ebe akwa na-alụ aka nne ya nọzi na-ebu nne ya nọdụ ya nwa zụrụ zuo ezuo n'anya ezuo anyị gbanụ nzụrụ ba nzụ na chi kere ugo bara ugo nzu chi ehoruwo tivokere na ikunu si evo tivokere na ikunu si evo chukwu oke m Iyi Oji ma obere m igwe chiri aja bịa tụọ nzu mma wuru nne nwaanyị Iyi Oji Iyi Oji aka ọsọ aka akwa aka eto aka ọsọ na mmiri dị ọkụ Iyi Oji ma obere m ugwu na anya onye ọsọ owu akwarịsị nwere mmiri mma na-asụ ụka Kpoo kpoo tim o tim, mmiri dị na ngụ udene eji wara osisi kpọrọ nkụ udene na-ebe n'elu. Orimili ata ata ọnwa na-etiri ọra lee nzu. Ajana ukwu na ndo ngirima igwe bịa tụọ nzu. Chukwu oke mgbe Ajana ukwu na ndo bịa tụọ nzu. Ajana akọ odi akọ ogwute odi ogwute ngirima igwe ebute n'ume ana anyị. Ajana adị ma ọgbọ ma Ajana ukwu na ndo bịa tụọ nzu. Akpụ Iyi Oji ogwu Iyi Oji ovi Iyi Oji ojukwu Iyi Oji agwụ Iyi Oji ọka dị na nwunye ara Iyi Oji. Nee ni nzu bịa nara ma otu mmiri Iyi Oji mma obere ma o bịa tụọ nzu. Oke na nwunye mmiri. Nne mmiri, nna mmiri, eke mmiri, anụ mmiri, nnụ mmiri, azị mmiri bịa tụọ nzu. Ndị ichie ụmụ obere m tụọ nzu, ada ụmụ obere m tụọ nzu. Ndị ichie ukwu na ndị ichie nta, ada ukwu na ada nta lie nzu. Ndị ichie Ezi, ndị ichie Ikenga, ndị ichie Ibite bịa tụọ nzu. Ada Ezi, ada Ikenga, ada Ibite bịa tụọ ni nzu. Nne mụrụ ụmụ obere m tụọ nzu, ụmụ obere m tụọ nzu, ụmụ orikpo bịa tụọ ni nzu. Chukwu oke mụ nwa dị obu bịa tụọ nzu. Nwa dị obu eze nwaanyị a bịa tụọ nzu, ikenga mụ tụọ nzu, ụkwụ na ije mụ tụọ nzu. Ọmakere onye ọ na-eku uchie. Egwu ọma bụ na chi ka ọ na-ana. Chi eyi na-edu eyi, chi ata nna mụrụ ata nọ, chi ndo na-akụ ndo ndo ji eri ọgalị. Chi buru ụzọ ile bara, chi redu nwa ọgala nee nzu, chi udo kere ekere nzu, zuo ri ezuo na anya ezuo. Anyị gbanụ nzụrụ ba nzụ na chi kere ugo bara ugo nzu. Ọ gwara ele njiwa abụ unu ka m ji eso unu. Ele njiwa abụ unu ka m ji eso unu. Na nke bụ Iyi Oji bụ chi mma Ajana. Ma nwa dị obu ọ bụrụ mmadụ gbara nya. Ma ọ gbara aba agbapụrụ nya.

na ikpe ojọra gburu egburu nwanne ya sị gị na nwanne ikpe amarọ gị ma mara ma egburu egburu nwanne ya sị gị ji akwa udo na o nwere onye ikpefere ihe m hụrụ n'anya bụ eziokwu nke m nụrụ na ntị bụ asị anọrọ m na mbewa asị Iyi Oji maka ya na-agwa mgbe na-ebe ahụ ka anyị bawara okpobiri abawa ebe ebele okpobiri abawa ebe ebele echi ka anyị ji agbanwe agwa ebe alụsị ka anyị na-eru taa nị

Ma ndị na-abịa oriri rụrụ arụsị taa anị, nwoke na nwaanyị abịala ya, agbachighị ichiche ebe ahụ. Onye ọbụla tinyere ego na mmemme gị, mmemme obebe echi, mmemme oruru arụsị taa anị, ma nwoke ma nwaanyị, ibe ọ bụla onye ahụ nọ, ma ndị nọ obodo oyibo, ma ndị nọ ugwu Hausa, ma ndị na-anọ Yoruba, ma ndị nọ n'ala Igbo, ma ndị nọ n'ala Mba, ma ndị bụ ụmụada, ka a wee kwado ma ụmụnna ma ụmụnne ma ndị ojiana ma ndị iru na-anọ ma ndị ichie ma ndị igwe na iru na-anọ ma ụmụ ikorobịa okpobiri ka a wee kwado gị na mmemme gị mmemme okpebe egwu ntụ na-adị mma mana abata abata ya ndụ bata ya mma bata ya ego bata ibe akwa ka ibe nwe nwe uwe ndị na ụwa ndebe ihe ọbụla na-atụrụ onye ọbụla bụ na nke ka o ji ebe ihe ọbụla na-atụrụ onye ọbụla bụ na nke ka o ji ebe enu ntụrụ okpobiri bụ na nke ka o ji ebe enu ntụrụ ụmụ ọkpara bụ na nke ka o ji ebe enu ntụrụ ụmụ ọjị bụ na nke ka o ji ebe enu ntụrụ ụmụ orikpo bụ na nke ka o ji ebe enu ntụrụ ụmụ ọkpere mụ bụ na nke ka o ji ebe enu ntụrụ ezinụlọ mgbachara bụ na nke ka o ji ebe ọ jụrụ anyị kwuru ihe ọbụla dị ya nke o ji elu anyị aka Ihe ọbụla anyị na-anyị n'elu, anyị ji ana ebe a bụ n'elu. Ihe ọbụla anyị na-ekiri ji ekiri ibe anyị. Ihe ọbụla anyị na-agbalị ji agbabala anyị. Ihe ọbụla anyị na-achụkwu ji achụkwu ibe anyị. Ihe nji maka ya na-agba gị bụ Chukwu oke m ihe oji ma obere ma aja n'ukwu na ndụ ngiri na igwe bụ Chukwu oke m bụ aja na Chukwu oke m bụ nwa dị ogwu. Ihe a na-abụrụ n'oru nne ewu, a bụrụ na nke nwa ya bụ alụ. Ihe a na-abụrụ n'oru nne ewu, a bụ na nke nwa ya bụ alụ. Weta udo n'obodo. weta udo n'okpobili weta udo na ụmụ orikpo weta udo na ụmụ ọjị weta udo na ụmụ ọkpala weta udo na ụmụ ọkpere m weta udo na ezinụlọ m na-echọrọ udo na abụ udo weta udo na ana nando ezi na ikenga ifite ayọ ka m na-ayọ gị weta udo na ndị ọkwọ anyị na ndị ụta anyị ayọ ka m na-ayọ gị onye kwula nchọla ihe ọma ihe ọma meeli ya obodo chọrọ ihe ọma na ana nando babụ ihe ọma obodo chọrọ ihe okpobili ihe ọma na-ekwuru okpobili mma babụ ihe ọma obodo chọrọ okpobili njọ na-ekwuru okpobili njọ babụ ihe ọjọọ na ọhịa anyị kwuru ihe nji maka ya na-agba gị bụ echụwa nchụwa anyị gị chụwa onye ahụ ana m agba gị bụ chukwu oke mgbachara m si gị na iru nna mụrụ nando iru nna m nando ka abalị dara aba sị na mụ ji ebu tue nando niile n'isi n'isi ye nando ezi na ikenga ifite were ezi nando ezi nando ezi nando akamanatọ isinyi ụbasioye were akamanatọ akamanatọ chere ogbu na okpobili na mmụọ na na mkpekpere o were okpobili aka okpobili akpọkpọ obere ụmụ ọkpara na ụmụ ọjị na ụmụ orikpo were ụmụ orikpo

ihe nga anyị batara iji edokwe agbana na ndara agba nando mebiri ma o mebiri nando abụrụ worse na emeketa ọgwa bụ na anyị ekwu uti ekwu ụta nando emebi anyị ihe ahụ anyị batara iji edokwe anyị ebiwapụta aja ka anyị gba nando ebe anyị mere ajụọ na-enye na-enye okpobi na alụọli ya ụlọ ogbu ya na-ama okpobiri ọjụ ajụọ na n'iru ọrụ m n'aka enu ọjụ ajụọ na ogbu na mkpụba anya ọkwa iwe bido wee mebi ya wee nata wee kwuo ochendo bụ pg nando wee sị ya na iwe anyị batara n'ala mgbe iwe batara n'aja mgbe iwe batara n'iyi oji ọra agụ mgbe iwe batara n'ebe mụ na i- na- n'ike n'ebe mụ bụ achara m ụlọ gbe n'ibe gbe batara n'asị na nya ji ọgwụ ma amosu jide nando kwuche tie na kwukwuo kwuche ihe ekwu na eji eme ya anyị wee bido mmịa gbe ochendo ọ sị na ya ji ejewu ndị iru na asị ya ngị rapụ iru nando ọ sị na ya ejewu iru nando nke onye ọzọ m iru nando na ị na-eje bụ gị na-edokwa nando iru nna mụrụ nando na eri nando si pụta wee dokwe na uwe ya enye gwuru uwe nri onwe na uwe ibe nyere ọnọdụ na-enye ya nri anyị nwere eze na mmụrụ ya m o dokwere iru nna mụrụ nando Anyị nwere eze na Mo- na Moab, o dokwere iru ụmụnna m Nando. Anyị nwere eze n'isi ama na Moab, o dokwere iru ụmụnna m Nando. Ono onwe eze nwe eze ka abụ na na ndị na-enwere eze. Anyị gbaghọnata igwe nwe ndị ichie gwuru ndị ichie. About 2000 years ago ka mbalị ntụ o nwere edokwere iru nna mụrụ Nando. Ma o nwere chọtara ya. E na-egbu iru na anọwori nwa mmadụ pụtara na Nando. Gwa chọtara iru nna mụrụ Nando.

ochendo abịazi na ihe mma na-abata agbụrụ ibi mmadụ ji ebu na-edokwa ekwuwu ya na-enyeli ya ewu na ibe nya kwuru ba ime nke anyị ma mụ mee ya na- si mee ya na nzuzo na nya abịa nke anyị abịagwu nke ibi nke nke nando anyị wee jee wee kwuo ọzọ m za na m ndị mekọrọ ihe iru na nzuzo Na mu bere iwu na ebi iru nha iwara mu nọ mu ji ebie na ọ chọrọ ka ya puti ewu ewu and ọ ma nọ mu ji emi ọ puti ewu ewu me na nwaanyị aka li die nwere eja kpatali ya otu aka igwe do wughari ka o wuhuo ngwa si na mmemme ya ka ntị nụ ntị ya n'ụwa ya iwere ana ndị huo maka iru eji ewere iru izu jewe izu eji ebu ya jewe izu ere udene eji buru jee izu ere eji atụ udene nda jee izu eji asọpụ udene na nna jee izu ere eji atụ arụsị sọsọ m sọsọ m

si ya ka ndị ekwe n'ibe m mere ibe m mere ọha moto na-eri na ebe ọka mbalị taa m na-aba taa m gba ọlụ taa nị. na m agba ojii pụ n'ezi obere moto n'ezi ọ bụ iru bịara nya ọ bụ iru bịa nya na m ebu iru ka m wee bụrụ ụdana mbụ mbụ ọlụ ka ọ ka m wee bụrụ ọlị kiri kpụ nando mbụ ọlụ kedu ibe na-abịa n'ibe a? kedu ibe na-egbodo unu mgbe a na-agba gị bụ iyi oji m ma obere m bụ chi m na aja ngwa nando bụ chi ọ unu kwu na unu bụ chi m agbụrụ m unu n'anya ka na-agwụkwana unu ma echi Ma nwadị obu uchuwa oke mgba, unu ka m na-akwado taa nị, ka unu zuo ezuo wee rie ibe m. Ndị kwu nọ ngị na aja anaghị ata. Mbọsị ahụ Mike Ajamma bu gị ka ọ sị na ihe ji mụ ebe m na aja anaghị agị, I chọọ na okwu Mike maka ọ na-atụ elekeleke. I chọọ na okwu nna m Mike Ajamma. M wee mesịa, m wee were anya m wụ ya. Ọ bụ na ngị bụ ihe o ji na aja anaghị aka? O nwere ikwetere ngwa ngwa ọgwụ? Ọ bụrụ na ikwetere ngwa ngwa ọgwụ, o nwere na ndọ gbọkịrị m ọgwụ. Nwere na ndọ na-eku m gbọkịrị m ọgwụ. Sọsọ onye bakịrị mụ n'otu bụ Chike Egbuomanyụ bụ ndị m maara, ndị ọzọ amaghịzi m. Ma ibe m bute butekịta butekịta nwere iwe ọ bụ onye na-elerọlụ m. Ee na-asị na udara gbara elu gbaa ana ọ bụ ntụ ka ọ na-ata agwọrọ m ọgwụ ọgwụ na-elerọlụ m ọgwụ m gwọrọ ule ele ọkụ na-enwu m n'isi nwere iwe bụ ọgwụ na ochinala ọgwụ ole na ndị ọ bụla bakwaa n'akara aka ya mere mmadụ achọziri akara aka ibe ya